an sera kamalen dɔ ma bi denmisɛn min don denmisɛn tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛmugu nɔɔni a cɛsirilen don an bolila ka se a ma a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ amza bagayogo amza i bagayogo nba amza e bɛ quartier min na quartier in tɔgɔ mamaribugu mamaribugu de awɔ amza e yɛrɛ ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn ma Bon an ka baara bɛnnen don video envoyer de ma transfert awɔ Amza anw ye fɛn dɔ mɛn k'a fɔ ko sigida la jɔn ko Ala film bilala a ka ca nka i ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la k'a sababuya kɛ fɛn jumɛn ye n'i ye film bila ka taa i bɛ film minnu bila a bɛ taa don appareil fɛn o fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ jouer ka ɲɛ i kɛlen don ka silimanw dilan système na min bɛ adamadenw lafiya ayiwa nin hakilina ɲuman in ye mun nana ni a ye Amza i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a la wa? Bon baara ye fɛn dɔ de ye n'i ye baara kɛ k'a ɲɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa i y'a faamuya clé caman bɛ na an ma yan virisi b'a la an b'a bɔ a la donc a ka gɛlɛn i ka image ta an kun a tɛ jouer quoi i y'a faamuya bon n'i mago bɛ image la fana hali n'a sɔrɔ k'i yɔrɔ ka jan an bɛ se ka clé fa k'a bila ka taa i ma n'i y'a mɛn hadamaden mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye mɔgɔninfin kɔ mɔgɔ taatɔ ye mɔgɔ ye i segintɔ ye mɔgɔ de ye donc ne bɛ barika da bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamuya n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ne sɛgɛrɛ baara kɛko ɲuman de don wa image ka nɔgɔn laɲinɛ theatre film action saison film ɛndu filimu. bon ne tɔgɔ mariam keyita ne bɛ mamaribugu la yan bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ na filimu ta amza kun yan n'i nana filimu ta k'a fɔ k'i ka filimu tɛ jouer o kuma t'a la an yɛrɛ bɛ na filimu ta clé la an b'a ta telefɔni na wa a bɛɛ bɛ jouer n'i mago bɛ filimu fɛn o fɛn la na amza fɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ. tiɲɛ yɛrɛ la n'an nana an b'a ta wasa a bɛ mɔgɔ lanisɔndiya sun yɛrɛ a b'o tɛmɛ i kan tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la afiriki dugu o dugukolo la hali n'i bɛ faransi de la n'i mago jɔra clé la ni hamza y'a dilan k'a d'i ma ni clé sera i ma n'i y'a don a la ka ban a bɛ jouer e bɛ papa kamara ka siliman ɲumanw fɛ wa i b'o sɔrɔ e mago bɛ arabu siliman dumanw na wa i b'olu sɔrɔ tiyatiriw ka di e ye wa amerikɛn filimu yɛrɛ de ka di e ye wa e b'a fɛ ka nisɔndiya yɛrɛ de sɔrɔ silimanko yɛrɛ la

aa ko nin diyara n ye n b'a fɛ ka fɛn bɛɛ ye nka n t'a fɛ ka ji ye maharafi ɲɛ na n'o ye ba in ye n'o ye furumuso in ye n'ala sɔnna a ma ɲɛji bɛ yɛlɛma ka kɛ nisɔndiya ye n bɛ gaurav ta ne terikɛ ye koba kɛ n ye a ye gaurav di yan

an y'an ka ɲɛnamaya bɛɛ ta k'a di gaurav ma an bɛ nin cɛni in labɛn k'a kɛ champion de indi ye k'a bila ka taa ameriki dimi min don na baldev singh chaudhary la nin cɛni b'a bɔ a tɔgɔ gaurav jɔni y'a ɲini k'a d'a ma sababu ɲuman a terikɛ don a ma kɛ teri in k'an ye a tɔgɔ ye asani ali ninnu de tun ye terimaw ye u bɛ miiri ni ɲɔgɔn ka hami ye u bɛ jɔrɔ ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ni ɲɔgɔn ka lebu ye ko nin ɲɛna aa du bɛɛ nisɔndiyara nin ko in na goraf sɔrɔlen nisɔndiya u ye fa in ye bɛɛ nisɔndiyara a kɛra bɛɛ ma wasa de ye wala i jija aa goraf a kɛra cogo di i ɲɛ la kɔlɔsi n'i ciri ɲɛda la bɔlɛ sɔn ne la kana sɔn bolokuru ka se i ɲɛ la ma asan n ka gan ta ka di yan i ka na n k'a ɲɛ yira i la n bɛn'a ɲɛfɔ a bɛ kɛ cogo min na ee ne kɔni tɛ o ye ne nun kari a bɛ siɲɛ naani siɲɛ saba bɔ ne tɛ gan di i ma ka n jɔ i ɲɛ kɔrɔ dɛ ayi ne kɔni ne taara yɛrɛ a tɔ bɛ kɛ ne kɔ ne bɛ dɔn ne tɛ dɛ ee ko ne ko k'a dalen tɛ n na ayi k'o tɛ i bɛ yafa n ma mais ne yɛrɛ de nɔ don a ye komi i b'a fɔ n ti yan de quoi Yan ti yan e mun b'i la ɛɛ i n fa de man kɛnɛ n y'o de kibaruya mɛn ko n fa man kɛnɛ o de miiri bɛ na o de ye n sɛgɛn ɔ taa i fa lajɛ i bɛ taa la i b'a yira dɔgɔtɔrɔ ɲuman na n'a kɛra cogo min na i b'an bɔ a kalama voilà asan ni wari dɔɔni b'i bolo a di an k'a fara nin kan an k'a di goraf ma ɔ nin minɛ nin bila ko taa taa i kana b'a la taa voilà mais ni min bɔra la i b'an wele i b'a fɔ an ye ok merci voilà an b'a kɛ ten a diyara n ye ok mumbai goraf nana fo mumbai de australien dɔ de bɛ yan tubabu don a bɛ maaw kalan a ko cɛ dɔ mago b'i la k'a tɔgɔ goraf ko ne y'i kibaruya mɛn minɛ a diyara n ye kosɛbɛ n'i nana ne bɛ se k'i dilan k'i kɛ champion ba ye ne ye maa caman dilan a dɔw ye champion ye bi ko ne yɛrɛ y'i kibaruya de mɛn n b'a fɛ ka kɛ koba ye n b'a fɛ i ka n dɛmɛ a ala ka ɲi goraf kɛra i b'a fɔ ne ye den sabanan de sɔrɔ a ye ɲɛnamaya kura don ya ala ni e yɛrɛ sababuya nin diyara n ye koyi he dimi min don n na n b'a bɔ ne ni gorafi ye n ye n dalakan min di
ne ka ɲɛnamaya n ti sa abada ni a ma ɲɛnabɔ
a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ hɛn e gorafi nana dɛ aa i si ka ca sa ne tun b'e yɛrɛ ka kuma na sa k'e bɛna dimi bɔ ne na hali ni n sara k'i fa bɛ cogo di aa ko basi foyi tɛ ne yɛrɛ tun b'a fɛ ne n'e ka kuma kosɛbɛ o aa an fila ka kuma n'an kumana ɔ k'o tɛ basi ye a ka di kɔni ɔ basi t'a la kɔri fɛn m'a sɔrɔ ya ko ne tun taara mumbai ya n taara ka taa bɔgisi kɛyɔrɔw lajɛ a bɔ ɛ n bɛ taa lajɛ ko kɔnbaw bɛ kɛ yɔrɔ min na a kɛcogo ɲuman o ayi ma nin a fa man kɛnɛ i jija ka taa bɔgisi kɛyɔrɔ la ni ma ni nin bɛ dimi bɔ n na dɛ a b'a fɛ de a bɛ baara in fɛ

n y'a f'i ye n taara bɔnbe ka taa bɔkisikɛlabaw de lajɛ an ye tubabukɛ dɔ ye australien don a ye mɔgɔ caman kɛ champion ye ne tun bɛ fɛ a k'an kɛ champion ye ne taara ale fɛ o de la o de kama n bɛ fɛ e ni ne cɛ baara an k'a jɔ tubabukɛ in bɛ se k'an kɛ min ye tɛ se k'an k'o ye k'e bɛ ka mun fɔ tan ko n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye a kana kɛ ten asan a ye n kɔnɔ aw na n'an ka ɲɔgɔn kɛrɛfɛ na na na na e kana ba n'an ka birina ninnu sɔmina ko dɔ bi sen na cɛnin bɛ fɛ k'an janfa
ee k'i ye dusu don n na dɛ i ye ɲɛnamaya nege don n na dɛ kabini e nana ne yɛrɛ kun ko ko n ye den sabanan sɔrɔ han kana nin kɛ kana n bila ne kun nisɔndiyara ko dusukasi min bɛ n na san bi saba i kun y'a wuli dɛ kana taa n lajɛ ne si lajɛ n k'i fa ye kana taa a ko ne seko t'a la ne fɛ ka kɛ fɛn ye ne bɛ taa a ye warini min di an taatɔ ko wari in filɛ nin ye ne bɛ taa yɛrɛ de ee k'i bɛ yafa n ma ne bɛ taa ee ko kana n bila sa

hali i woloden min n'i y'o labɛn o yɛrɛ y'i bila i bɛ baga ne ma de i bɛ baga ne ma o
ee ne bɛ taa a bɛ ɲɛ n bolo yɔrɔ min na ni ne tora e bolo ɲɛtaa tɛ n bolo dɛ ɲɛtaa tɛ n bolo n bɛ taa ɲɛtaa nɔfɛ He gaurav i ye n tɔɲɔ i y'an janfa janfanci ni fagali ka kan a ko fo n'i bagara ne ma ne bɛ taa de dɛ n bɛ taa ɛ ko ne fa hali ni digira sanu na ko mɛ n terikɛ ka ɲɛnama k'e sera ka jɔni kɛ champion ye i yɛrɛ woloden y'i bila i y'o dilan k'o kɛ champion ye yan o bolila o y'i bila kuma bɛ ne ma fo n'i bagara ne ma tubabukɛ in tɛ yan a ye maa caman k'a ye e ma foyi k'a ye e yɛrɛ welela ko namaratɔ i bɛ bɔ ameriki don min na a bɛ san bi saba bɔ o tɛ tiɲɛ ye wa baldev singh choudhary Ha ka ne janfa n tɛ fɛ k'i ye ala k'i sara kɛ dusukasi ye fo n'o y'a sɔrɔ i ma n tɔɲɔ ɛ ko kana nin kɛ kan'i yɛrɛ jogin papa kan'i yɛrɛ jogin papa ɛ nin den in bolo de tɛ sɔn solo diminti dɔ fa in n'a ɲɛna dɛ fa in kanu b'a la kojugu n'o ye karan baldev cunduri ye ko kan'i yɛrɛ jogi papa vitiri b'i bolow tiɲɛ kan'i yɛrɛ jogi papa a bɛ den kiriw de dusukasi ni hami ni tɔɔrɔ y'a sababu ye kuma min bɛ bɔ cɛnin da gorav k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in ye kana nin kɛ kan'i yɛrɛ jogi papa kan'i yɛrɛ jogi papa Matiawa Hassan Ali n'i ma na dɛmɛ don papa n'a yɛrɛ jogi dɛ Matia ka n dɛmɛ han karan bolo nɔgɔyara a yɛrɛ ma tɔɔrɔ fɛ a ye bolo in ta ale ma bɔ a kalama k'a kɛ ka fa in minɛ a kana a yɛrɛ jogi Hassan Ali nalen a y'o ye Hassan y'o ye dɛ ha masa in de ka ɲi n'ale da dɔ tugu dɔrɔn a bɛ da dɔ de yɛlɛ wa ni hɛrɛ da yɛlɛlen cɛkɔrɔba in ye dɛ ni ko ma kɛ ko ko ti dɔn ala de ka ɲi anw ma fila kɛ koyi an taara ni karan ye mansin na n'a ma ɲi bolo in ɲɛ na k'a lajɛ k'a fan bɛɛ lajɛlen lajɛ min b'a farikolo la a ko nin ye kabako ye hali gɛlɛya jugu minnu tun bɛ a zɛmɛ na n'o nana ni bolo in ka tiɲɛni ye k'a bɛɛ tununa a la nin ye nandini ye nin y'a terimuso in de ye ani ne ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o kɛra dɔgɔtɔrɔ ye fɛn bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ furuko kuma yɛrɛ b'u cɛ ye aa ko nin ɲɛna dɛ wa min ye dabaliban ye hali degun minnu tun b'i ka zɛmɛw la ne ye dɔgɔtɔrɔya kalan e yɛrɛ kanu ka sɔrɔ a bɛɛ banna ni ala ka kɛ de nin ye kabako de ye ka sin ka bali ka nɔgɔya ten ka zɛmɛ taw bɛɛ ban ka kunkolo lafiya kuma tɛ bolo ma ha nin ye nin ye nin ye nin ye ala ka kabako tɛ ban dɛ nin ye masa in ka kabako belebeleba dɔ ye karan balidɛv cunderi aa ko ne fa dimi min donna ne fa la ne b'a bɔ sa hami jugu min bɛ baba la ne b'a bɔ ne bɛ bolokuru kɛ ne bɛ bɔksu kɛ ne bɛ n fa ɲɛji cɛ n b'a kalikanw a ye minnu bɔ a da n b'u kɛ tiɲɛ ye ne baba balidɛv sing cundiri kɔni ee o ko an b'o bila ka suma dɛ an n'an ka dɔgɔtɔrɔmusonin nandini n'o y'an jɛmaa ye ka bɔ o bɛ se k'an dɛmɛ an wulila k'an jɔ de ka sin k'a ko kari a kuru la ka antrɛnɛman yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a la masa in de ka ɲi o ale ma ko kolon kɛ n'a ye da dɔ tugu dɔrɔn a bɛ da ɲuman dɔ yɛlɛ maaw ye n ka ko tiɲɛ masa in a ma dilan de masa in t'a yɛrɛ kan sɔsɔ cogo si la tɔɔrɔ ni ɲaniba kɔ kɔni foyi t'a kɔfɛ ni lafiya tɛ tɔɔrɔ ni ɲani ani lagosi ani kunmasuuli min bɛ maa n'i ka hɛrɛ cɛ n'i m'a ye n'i m'a kɛ i t'i lafiya sɔrɔ sa ko bi laban fɛn jumɛn na o tiɲɛ de ye ni ne yɛrɛ den a kɛra ɲɛna ko fɔlɔ in don ja filanan in don Karan Baldev Chunduri ɲɛnamaya jara cɛkɔrɔba ye kura ye a n'a terikɛ asan na an tɛna maa ɲini bilen an yɛrɛ b'an bolo apne an don an ye karan nin labɛn de ye n delila ka a ka dila ta f'a kɛra dugu champion ye nka a taara sira wɛrɛ fɛ n'o ye baara ye n lagosira n'o ye bi dɔ fɛ gan kanu min bɛ nin den in na n b'a dɔn a kumakan na n b'a dɔn a taabolo la dimi jugu min don bɛ ne na nin den in b'a bɔ ne na o Karan nin Baldev kɔni Chunduri n b'a labɛn k'a kɛ ɲuman ye wa an b'o sira kan dɛ a n'a dagabolo bɛ ɲɔgɔn fɛ asan ali nandini an ka dɔgɔtɔrɔmuso o b'a nɔfɛ ani fɛli bi ɲɔgɔn na ani kɛko ɲuman muso ɲuman ye jumɛn ye dɛ min b'i fɛ o b'i dɛmɛ tiɲɛ kan ale bi bolo in kɔlɔsi wa a b'a furakɛ ko baba sago na kɛ zen sa ɲuman tɛ se ka to dibi la cogo si la adamadenw ban b'o de ma ala maa y'i yɛrɛ de ye sa ee nin kelen o don wa ee an n'o ka kojugu ani baba den dɔ bi yan ee balima de ka di n b'i fɛ kojugu n den i m'a ye dɛ ne sɔnnen b'i ka ko bɛɛ nka n ka jateminɛ na dɛ bolo in bɛ to k'i dimi est-ce que i tɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ bɔkisi ye a kɛ bɛ ka ne siga dɔɔni dɛ k'e y'o jateminɛ yan i tɛ bɔkisi ko in to yen a fɔ safurulayi ne se k'o kɛ dimi jugu min bɛ ne fa la o dimi ka bon ka tɛmɛ dimi min bɛ ne bolo la ka taa dimi bɛ ne fa la de san caman ne bolo la dimi tɛ foyi ye o kɔrɔ ha ko nin de ye den ye nin de ye den ye nin bɔra ka miiri min na k'a fɔ e m'a mɛn yan ni ne den fɔlɔ in kun miirila nin na ne tun bɛ fɛ ka miiri nin de la dimi kun tɛ don ne na sa

bolo ko in hami tun bɛ kɔrɔkɛ in na kojugu ale fɛ ne de nɔ y'a bolo in ye bolo in jogira ne de kama a donni na se t'an ye dabali t'an ye ala danganin kɛ sa fɛn jumɛn ka di ka tɛmɛ balimaya kan ko anw de ye kelen ye ni minɛcogo ɲuman bɛ ɲɛnamaya in na balimaya dɔ ye ye ko n sɔnna ɛ ko na kɛ na n'an ka bras de fer kɛ n'an ka esaye na ɛ n'i labɛnnen don an ka taa n'a ye ee k'an k'a lajɛ

Eh, bi ta ye foliko ɲuman yan i bɛ taa dugu la don dɔ la i tɛ sara ne la yɛrɛ eh, i ka afɛriw bi cogo di anw yɛrɛ bɛ afɛri baw la sisan koyi i m'a ye ne denkɛ bolo nɔgɔyara i b'o kalama ee eh, ko kana jate fa ko don hamiba de b'u la sisan u ka kan ka kɛlɛba kɛ i b'a dɔn ani maa fɔlɔ min kan ka kɛlɛ kɛ i b'a dɔn mɔgɔ min don jɔni don Gaurav don an ye min ladon k'a labɛn a ko Gaurav k'e ni cɛnin min bɛna kɛlɛ kɛ k'a fa y'i entraîné ka tɛmɛ o ti tiɲɛ ye wa ayi ko aa fa ma deli ka ne entraîné ne ye waati k'u fɛ ani n ka entraîneur don kelen tɛ a ma deli ka ne entraîné

Eh, n'i ɲɛna k'i ye maa sɔrɔ n'i y'a ba de bɛ walo diɲɛ nɛgɛ na bɔ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba si na dɔgɔya o senfɛ ayi k'a k'a ma se mankan na k'e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ nin ye ne nin tɛ kelen ye an tɛ se ka kɛ kelen ye maa min m'a ka karamɔgɔ bonya o tɛ se k'a fa bonya wa barika ni dugawu tɛ maa min na o tɛ se ka se ne na kuma tɛ k'a bɛ ne bugɔ ne ni barikatigiw de b'a fɔ ne ni barikantan tɛ n'i ma wali fa dɔn i b'a sɔrɔ hali i kun t'i fa dɔn i b'a sɔrɔ hali i kun t'i mansaw dɔn i ma kɔrɔfɔ mɛn wa i jija dɛ i ka tubabu antrenɛri kana tigɛ i la i jija dɛ a kunkɔrɔta a wasa duwawu ani barika ee ba ba ba ba koba in don sera ko bi ko nisɔndiya de bɛ anw bolo bi coupe du monde min bɛna daminɛ nin ye ɲɛnajɛba ye a fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ anw fɛ ɛndi yan maa fɔlɔ min bɛna kɛ o ye anw yɛrɛ don i ko ye ko nin balontan terɛn falen don dɛ an k'i ma nin ye i ko balontan terɛn tɛ koyi ko ko ko bɔkisi de bɛ kɛ yan Mais nin bɛ se ka kɛ balɔntan terrain ye cogo di wa ne ɲɛ na jama koorilen cogo fɛ ko balɔn de bɛna tan ko aw ni su ko nin ye nisɔndiyaba ye bi k'a fɔ ko champion du monde min bɛna kɛ boxe ko la koba de don jamana biduuru ni kɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan sabula championba dɔ bɛ yen americain de don maa si tɛ se a la ko luka champi ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni jamanaba bɛɛ kɛra ni min gaɲɛna ka se bɛɛ la o bɛ taa ameriki ka taa luka nɔfɛ anw bɛ ala deli a ka kɛ ɛndu de ye bi n'o ye karan nin ye ka taa kɛ champion du monde ye a sababuya ka kɛ ɛndu dɔ ye o bɛ k'an bolo wasa ye o bɛ k'an kɛ nisɔndiya ye ala k'a k'an dɔ ye bi ɛndu fila bɛna kɛlɛ kɛ min bɛ taa ka taa anw sankɔrɔta ka anw yira diɲɛmaa la kelen filɛ nin ye gurafu filanan filɛ nin ye karan baldev cunduri ne bi baba ɲɛji cɛ barikantan tɛ se ne na n'i m'i mansa dɔn k'i tɛ wali ta dɔn i t'i mansa dusu kasi abada k'i dusu ka suma wa a bɛ sara dɛ i ta b'a k'i la f'i bɛ miiri kɔkɛ ka labɛn ni min sera o bɛ taa Inde kunmabɔ jamana tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni min sera bɛɛ la maa kelen de bɛ ta o bɛ taa ameriki champion belebeleba dɔ sigi bɛ ka jama kɔnɔ yen ko luka americain champion maa ti s'a la maa ma deli ka s'a la haa gurafu kanunen don sabula maaw b'a dɔn dɔɔnin nka karan nin fɛnɛ dunan tɛ sabula a fa delila ka kɛ belebeleba ye wa u karila ɲɔgɔn na dɛ a kɛra kari ɲɔgɔn na ye sa k'a daminɛna

Eh, e bɛ kɔrɔtɔ wa, e bɛ kɔrɔtɔ wa. Ha gurafu dusu bɛ fɛ ka bɔ dɔɔnin dɛ, sabula ale nun cira. Daminɛbali daminɛ, nun cira. Ko bɛɛ ka t'i sigi i ka yɔrɔ la. ɛ kɛ ko mun k'i sɔrɔ tan nimisi la aa e fɛnɛ wala o bɛna daminɛ ha an wulila tun nɛgɛ gosira anw sigilen wasalen don bɛɛ lajɛlen bɛ k'a layɛ Baldev yɛrɛ bi yan a b'a la ha Gurav e n'a dɔn k'a fɔ ko barika ni foyi tɛ kelen ye ko Karan ye duwawu den ye hami ɲɔgɔn na k'o tɛ kɛlɛbaga ye ee wa ko kɛra namara ye a y'a dɔn Karan bolo min b'a dimi a jiginn'o de kan ɛ ko nin ye namara ye hali ni y'a ka tɔɔrɔ sa a ye kow teliya ɲɔgɔn nɔfɛ ka jouer yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko k'o tɛ se ka kɛ tiɲɛ kan bilen an bɛ min ye ani min ye tiɲɛ o tɛ kelen ye ko ko in bɛ ɲɛ wa k'a bɛ ɲɛ ɛɛ est ce que e bɛ se ka kɛlɛ in kɛ bilen i hakili to a la i b'a teliya a nɔfɛ i b'a teliya a nɔfɛ a bolo kelen man ɲi a teliya a ko ban ko in ban a b'a ban kuma fɛ kɛlɛ bɛ ten de i teliya a ko lajɔ i jija n lamɛn i bɛ se ka ko in kɛ wa n bɛ se yen n bɛ se yen ɛ baasi t'a la ala k'a ɲɛ ka d'a ma. an sɔminen bɛ ɲɔgɔn fiɲɛ na sa an sɔminen bɛ kow la. Eh, Ala kana i yebaa caya. An ye Karan bintɔ ye. Ala kana cɛkɔrɔba jigi kari. Hɛ wuli koyi. Nin yebaa man ka ca dɛ. Karan a lajɛ dɛ.

ayiwa n'i ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ dɔrɔn point de bɛ tigɛ i kun i y'o faamu wa anw sɔminen ɲɔgɔn ka fiɲɛ na wa lafiya ti kɛ tun kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye n'i bɛ se bugɔli de la i ye n bugɔ i jija ye na n'i fɛ yen de ye ne fiɲɛ ye ko anw kɔni bɛ ka min ye an dabali de bannen don anw bɛ ka kabako de ye an ɲɛ na yan nin boxeur belebeleba in kɔni a kɛ bɛ kabako de ye n'i bɛ se o de la n susu hali bi ka bi Karan de ko ten ala kɛ n'a labɛn bɛ ko in kama anw kɔni ɲɛ b'a la sa a ma nɔgɔ bi dɛ a dun kɛn bɛ cogo di ne dɔgɔ a kɛn bɛ cogo di dɔgɔ e ma foyi y'a la fɔlɔ k'a fa ye champion national de ye karan balidɛf cundiri gorav bɛ duguma duwawu den jɔlen don barikantan bɛ duguma ne min mansa dɔn e ma wali ta dɔn eh, ni maa min taara i ka so i t'i ta in dɔ sa i se ka wuli o fɛn fila de bɛ nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ masa ala don dɛ wa ko ne fa ɲɔgɔn tɛ ne fa de bɛ se ko maa min bɛ taa anw yira ameriki a filɛ nin ye ee anw wasara ko n bɛ min fɔ a ye n bɛ n dalakan di a ma aw bɛɛ ka duwawu ni a ka gɛrɛɲɔgɔnna de ye bi kɛ e dun fɔlɔ bɛ kɛ champion du monde ye n b'a kɛ ni ne den ye n bɛ segin k'a fɔ a ye ko maa y'i yɛrɛ de ye ni masa in ye da dɔ tugu a bɛ da dɔ yɛlɛ da min yɛlɛla anw ye a filɛ nin ye a tɔgɔ ye karan balidɛf cundiri n dɔ don n den don n ka kunkɔrɔta don n ka wasa don ɛɛ an wasalen nana so koyi ɛ nin kelen heyi a ma ja dɛ

a ko basi foyi t'a la an bɛɛ de bɛna an wasalen don cogo min na a ko n ye kibaruya mɛn yan ko a bɛ nisɔndiyaba la ha ko i ma i karan nin a bɔra yen a taara arabuw fɛ yen olu ka sɛfuba min bɛ yen a y'o fana minɛ k'o ba de bɛ walo an bɛ nisɔndiya la bi maa fila sisan a ye min ci min b'a to n'a bɛ taa ameriki ayiwa a kan ka taa ameriki an b'o nisɔndiya de la